daalụ nụ ndị igbo m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ afa m bụ nwada Chizie ife m bịara ka mụ na unu kpalịa taa bụ ịkọwalụ unu mkpa ọ dị mmadụ ichele oge chukwu oge chukwu ka mma oge chukwu na-ebute ngọzi oge chukwu na-ebute amara mana mgbe ụfọdụ ya bụ oge chukwu ọ na-afịa ya arụ ịghọta maka nke anyị ji bụrụ mmadụ anyị anọrọ n'ime obi chukwu sọsọ chukwu ma ihe ka mma ọ ya enye na ndụ anyị na mgbe ọ ya eme ka ọ bịa na mmezu unu nee anya afọ ịbụọ na afọ ịtọ taa ọ dịzi ka egwu na-achake ihe eji malụ igbo taa bụzi egwu mma anyị Teresa Ọnụọra ọ na-ene anyị na-ene ya bụ nwaanyị ọma a ọchị ya na ihe niile e ọ dị gị ka gị bulu ya naba ee eh, ọ dị gị ka gị solu ya gbagide egwu a wee lue onye bụ Teresa Ọnụọra Teresa Teresa Ọnụọra bụ nwaanyị Chukwu nyere onyinye nwaanyị nwere ndidi chere oge chukwu mgbe m dị obele n'enugwu anyị na-eto eto ọ na-abụ eme mgbe a na-egosi anyị egedege na tv ị sị ka ị gbaa egede a sị gị n'ọkwa na Theresa n'ọkwa eze nwanyị e wee welu okwu ọjọọ wee kọtọsi egwu nwanyị egedege site mgbe ọ kụrụ ya bụ egwu kwesịrị ịbụ ofu egwu ga na-ewu ewu n'ala Igbo maka egwu ya ekwesịrị iwucha ewucha mana ọtụtụ mgbe anyị na-eji okpukperechi na asịlị emebi aka ọlụ ụmụ nwanne anyị gịnị melụ a wee na-asị na Theresa ọ na-abụkwa eze nwanyị ọ na-agwọkwa ọgwụ ife ife ndị a na-asịkasị mgbe a a na-asị eli na-eje eli ya melụ mgbe oge chukwu lulu mgbe oge chukwu lulu ngozi ya wee chakee mgbe ụfọdụ ife na-eme na ndụ gị nwee ndidi enwere onye ma ihe nwanne anyị nwaanyị agabiga afọ niile ihe a na-agwa gị gafere afọ iri atọ egedege anyị na-agba taa ọ na-atọ anyị anyị na-afịgharị arụ anyị anụbago m ya mgbe m dị afọ ịtọ afọ anọ afọ ise egedege ị na-anụ ya ị ma njide arụ gị maka egwu wepụtala obi ndị nna nna anyị ha egwu gosiri njirimara igbo ruo taa ọ bụrụ anụ na chukwu ekpebie na ị ya-achake ị ya-achake mana ife m na-ajụ bụ i nwekwelu ndidi i chele oge chukwu neenụ nwada Teresa ọnụọra nna anyị agbala egwu ife ya ọ na-achị na afọ ole ọ dị ọ bụrụ gịnị akala aka mmadụ onye chukwu nyere mmadụ chele oge chi oge chukwu ọ bụrụ oge gị ee ọzọ bụrụ achọrọ m ikele Flavour na Larry Gaaga bụ ndị mbụ chọpụtara nwanne anyị nwanyị a kene Phyno Fino kene Kcee ma kenekwa Anyidons otu fa si mepee anya fa wee fụ mkpa ọ dị ịkwalite omenala Igbo afọ ise gara aga ọ na-ewute m maka mgbe ụfọdụ fa na-akụ egwu igbo a gaa were ụmụ nwaanyị ndị ọcha gbagasị ọtọ a na-efetọgharị ịnụ egwu mara mma sị ka i je kilie ya ife ị ya-afụ na ya obi agba gị njọ mana taa bụ taa fa na-anwa ị fụ na egwu igbo ọbụla ha tinye na-ewelu ejirimara igbo wee sonye o nye mmadụ ịma ebe o si wee pụta ma ekene m ha n'ụzọ pụrụ iche otu ha si nyelụ nne anyị Theresa Ọnụọra aka o wee nwee ike pụta ife a na-ekwu taa nwere ike ịsị kedu ulu ọ ba ihe ị na-akọ kịta i nwee echiche i tinye ya n'ife ị na-agabiga taa ma o nwere ife ị ya-amụta na ya ị mụta ya na oge chi ka mma oge chukwu ka mma n'ife ọbụla ọ bụrọ gụwa na-ekpebi ọ chukwu ife ị ya-agba mbọ bụ ime ihe dịlụ gị n'aka dịka nwanne anyị nwaanyị Theresa Ọnụọra si mee e nyere ya onyinye ọ gụọ nya ọ dịka ụwa na-anọchi onyinye a o zuo ike chela oge chukwu ozugbo oge chukwu bịara ọnwa ya achakee n'elu ụmụaka na-amarọ na a ga-amụ amụ ma ndị nke a ka amụba amụ bụzi ndị bịalụnụ bịa bunite ya maka na mgbe o tiri egwu a bụ mgbe omenala na ndị ụka na-enwegasị ọtụtụ nghọtahie ọ dịka a na-azọ onye ka ibe ya adịka nwere ike a na-akwagharị bụrụkwa na ihe ịsọpụrụ ibe kaala inyere aka wee kụjụnata n'ala Igbo mana ka ọ na-esina dị anyị kene Chukwu oke abịama otu o si mepee obi nwanne anyị nwoke bụ Flavour o wee fụtaba nwaanyị a ndị ọzọ ya na Larry Gaaga fa otu fa si tinye aka biko amarọ m onye bu ụzọ fụ ya ma ọ bụrụ na e nwee otu m si kpọọ afa na-abụrọ onye unu ewena iwe anyị bụ nwanne igbo bụ ofu ị fụ ebe nwanne gị na-eme ihe dị mma nyere ya aka ị fụ ebe ọ na-eme ihe na-adịrọ mma ejikwana maka na onye igbo mechie ọnụ mba kwụrụ ọtọ kagbuo ihe a maka ndị nna nna anyị ha e ji ịkwụba aka ọtọ wee malụ fa e ji ikwu eziokwu maka na ọ bụrụ na anyị ekwurọ eziokwu anyị akwụbarọ aka anyị ọtọ ana igbo anyị ga-emebi ọ bụrọ maka na ị bụ nwanne m i zuo ori mechie ọnụ nwanne onye ọzọ zuzie m pụta kwuo n'ori mbanụ eh? a na-ebido n'ụnọ malụ mma pụba ama ọ kwa ya nwanne gị mee ihe ọjọọ ị gwa ya na ife o mere adịrọ mma nwanne gị mee ife ọma ị kwado ya maka ife anyị nọ n'ime ya bụ ka anị Igbo anyị a wee dị mma ya bụ nwaada Teresa Ọnụọra bụ ezigbote nkụzi nyere onye ọbụla n'ime anyị ka anyị nebe ya anya jisi ike ka Chukwu nyere anyị aka ka ngozi na onye aghala nwanne ya nọrọ n'obi ndị Igbo mgbe ọbụla daalụkwa ka i gere m ntị asị m ife ọma niine ị na-achọ na ndụ gị ka Chukwu nye gị ya amara niine ị na-achọ ka ị nweta ya ụzọ gị ụzọ awele n'iru n'iru ka anyị ga na-aga igbo bụ ofu igbo bụ nwanne igbo bụ dachie Igbo amaka.